mpingo amen ndiye akudalitseni nonse ine ndikulandireni mu dzina la yesu khristu kuti ameni Amen
Ah, tiyamike mulungu wakumwamba kuti leronso latikhalira tsiku la mtengo wapatali limene ife ana a mulungu tasonkhana kuti tikamve mawu a mulungu komanso kuti tikakhale mkati mwa sabata lathu tikudyetsedwa ndi ambuye ine ndichiyese chinthu chamwayi kwambiri kuti ndili pano pamudzi wa kwathu ameni Amen. munthune mwandiyimika muno ndi mmudzi mwathu mwenimweni zavuta kwa basi ameni Amen.
ndiye kwapa ndiye kuti mukatere nkuona timalata ta kumudzi paseripo apo ndiye kuti zavuta mundigwirisa pambali chifukwa ndikufunika ndikachoka pano nanga ndiserereke ndikamwe madzi kumudziko
ameni ndiyamikire abale ndi alongo a pano pa Songani amene mwachiona cha mtengo wapatali kuti tikhoza kusonkhana komanso kumva mawu a mulungu ameni
Ah, choyamba abale ndikhulupirira kuti tonse amene tikusonkhana kusonkhanira ku choonadi cha mulungu cholinga chathu ndi kuti miyoyo yathu ipitebe mtsogolo kukhudzidwa ndi kupitabe kwa ambuye mosabwerera m'mbuyo nkoyamba kukumana pano koma dziwani kuti ine nzanu ndine okondwa kuti ndaona nkhope za anthu akumudzi kwathu ine dzina langa ndine Twaibu Ahamadu Hamid Ali ulendo wanga ndi wautali kwambiri kuchoka ku dziko lapansi kufika pano mene tikukumana lero nkhani yake ndi yosausa kwambiri kuifotokozera koma tamverani mmene ife tonse anthu titumikira ambuye tisamachiyese chinthu chophweka kapena kuchiyesa chopanda pake chifukwa kunjaku anthu ali m'machimo adzaoneni machimo anthu akuchimwa akudziwa akuchimwa asakudziwa akuchimwa mwadala kotero kuti kufika lero kuti tikumana pano chifukwa cha dzina la yesu kunjaku kuli zinthu zosausa kwambiri nanzanu mukundiona pano ndachoka mziyangoyango zochuluka zokodwesa za dziko lapansi nthawi yayitali imene takhala tili ku chipembedzo cha satana zinthu zathu zakhala zisakuyenda monga mmene inuyo mukuganizira mpaka lero ngakhale ine ndidatuluka chipembedzochi koma ndimati ndikudziwiseni kuti kunjaku kukuyenda chinthu china chikamayenda chinthucho chikumamveka ndi mapazi ngati chikhirisitu koma sindicho amen mpingo kunjaku kukumveka mdidi chikumveka ngati ndi chikhirisitu ndithu chikamayenda koma si chikhirisitu ayi kotero kuti chinthu chimenecho chanyamula anthu ambiri pa ulendowu mipingo yochuluka magulu ochuluka mafuko komanso manenedwe ambiri akuyenda mchinthu chimenecho naganiza kuti akupita kumwamba koma zokhumudwisa zasala pang'ono kuchitika chifukwa yesu khristu amene timuyembekeza akubwera ku dziko lapansi kuti adzaweruze mipingo ndi anthu amene anaziganizira okha kuti akupita kumwamba koma akusemphana nalo khomo lolowera kumwambako ndikunena izi chifukwa chani abale ndikutanthauza kuti mkati mwa ulendowu wa dziko lapansi kudauka mipingo yochuluka satana nayenso adautsa china chokhala ngati chikhristu mdziko lapansi chimene mdierekezi mothandizana ndi magulu oyendesa dziko lapansi limene mukulionali anachipasa zinthu chokhala ngati chikhristucho zofananafanana ndi zinthu zakumwamba ndi zimene anthu ambiri akupusa nazo ngakhale masana ano mukatuluka kunjaku muzimva nyimbo za makwaya zikuyimbidwa bwinobwino mwanthetemya ambiri akukhutira kuti akuyimbira mulungu koma posachedwa basi imeneyo iphonya khomo chifukwa yayimba nyimbo ngati za mulungu koma akulemekeza satana okondedwa posachedwa pompa tikhumudwa chifukwa kunjaku kuli ulaliki umene ukulalikidwa ndi kuphunzitsidwa pansi pa mipingo yoyambidwa ndi anthu ku dziko lapansi imene pokhulupirira kuti tikupita kumwamba tikhumudwa posachedwa chifukwa tili kuphonya khomo titazindikira kuti tidatsata munthu osati mulungu chifukwa chaicho okondedwa khalani m'maso kuyang'ana ndi chidwi kunena kuti dziko silili mmene inu ndi ine tikuganizirayi dzikoli layenda mopotoka ine nanzanu chifukwa ndikuchokera ku chipembedzo cha satana kwa nthawi yayitali ndili ndi chithunzi chonse cha zopotokazi ndili ndi kuyang'ana kwa chidwi kwa zopotokazi okondedwa inu ndi ine tiyeni timvesesane bwinobwino pamene tikuyenda ulendo umenewu kuti maso athu akhoza kutseguka ndi kuona chinthu china cha chilendo chimene chitithandize ife kuti tikafike kumwamba m'malo mopombonezeka ndi zinthu zimene zikuyenda mdziko ngati chikhirisitu okondedwa dziwani kuti angakhale inu ndi ine tikhala mdziko lino lapansi natiganizira mozama kunena kuti tikumpembeza mulungu komatu anzathu sakupembeza mulungu woona akupembeza milungu ya ku dziko lapansi chifukwa satana mdyerekezi waika maziko pa zotchedwa mipingo iye wayala mphasa yake mmenemo kotero kuti ambiri akungoyendamo osadziwa kuti kumene tikulowera ndi kuti ameni mpingo koma tiyeni inu ndi ine lero tiuyese mwayi kunena kuti mulungu watipasa kuthekera kwakuti maso athu akhoza kuyamba kumatseguka ndi kumaona kuti aa angakhala ayimba koma ayimbira satana angakhala alalika koma alalikira satana angakhala avala koma avalira satana ngakhala akudya koma akudyera satana ameni mpingo amayi ndi abambo dziwani kunena kuti posachedwa tikukocheza pa gombe kufika kwathu chifukwa cha ichi maso athu sakufunikatu akhalebe pansi ndi kupusitsidwa ndi anthu amene akutsegula mipingo ku dziko lapansi mu dzina la matchalichi koma akuchokera ku chipembedzo cha satana ameni mpingo
tamverani kunja kuno kuli bungwe limene limatchedwa kuti jesus seminary abale awo a bungwe limeneli amawatcha kuti christianity without jesus mwa njira ina abale awo a bungwe limeneli lotchedwa christianity without jesus anthu amenewa ndi obuka ku dziko lapansi anabwera mu dziko lapansi lino ndi malingaliro ofuna kutsegula mipingo ku dziko lapansi ndi cholinga choti anthu amene angamathawe kwa satana kufuna kupita kwa mulungu akafikirenso m'manja mwa satana yemweyo koma mu dzina lakuti achipenta chinthucho chili ndi posta yotchedwa tchalichi kapena chotchedwa yesu kumene ameni mpingo kodi zikumveka izi mabungwe amenewa a jesus seminary komanso christianity without jesus ndi mabungwe a chipembedzo cha satana ku dziko lapansi amenewa ndi opeza bwino mkatikati mwawomu muli magulu amene amawatcha kuti majesuit anthu anzeru otsata bwino za chipembedzo owerenga bwino baibulo amene ngalawa ya dziko lapansi yotchedwa chikhristu choona inanyamuka m'masiku a yesu khristu mtumwiyo tamverani ambiri amene adakhulupirira ndi kuyenda ndi mulungu naona kuti akukocheza ku gombe lodala la mulungu mdierekezi sichidamkomere chimenechi iye adaganiza kuti popeza kulibe china kunjaku chimene anthu akonda koma mawu a mulungu ndipo sitingawakope nkuwalowetsa mwa kachasu sitikwanitsa kuwakopa kuti alowe mmabala abwerere kukuba ayi amenewa ndithu akupita kumwamba tipange bwa ndi anthu amenewa adalowa kuchotchedwa chikhristucho nkukayamba kumanga ndende zokhala ndi mayina a chikhristu ndi cholinga choti mmenemu akadzadzanamo akatopamo aa ine ndiona ngati nditatuluka mpingowu ndilowe mpingo wina polowa mpingo wina asakafikire kubala koma akafikire pa uchimo wa ine koma ntachipenta dzina la yesu kodi zikumveka izi kotero kuti magulu amenewa otchedwa Jesus Seminar komanso christianity without jesus akhala akuyenda mdziko ndi kumanyengerera anthu amene mulungu wagwiritsa ntchito tamverani pa mpingo ku dziko lapansi mulungu adayikako mphatso zimene zimachita kolingana ndi mmene mulunguyo adampatsira target ya bungwe limeneli ya anthu amenewa akafika pa mpingo ngati pano amayang'ana munthu amene akuonesa ukaswiri kufotokozera bwino zinthu za mulungu kodi zikumveka izi
magulu amenewa akamuona kuti munthuyi ndi wochenjera bwino ndi wolongosoka machitidwe a zinthu nkuthekanso kuti ngakhale kasukulu ali nako magulu a jesus seminar ndi christianity without jesus amapeza anthu ngati amenewo nkuwauza kuti bwanji tituluke tiyambe tchalichi pambali kodi zikumveka zimenezi munjira ina amabwera ndi mawu akuti tingotsegula ministry utumiki kodi zikumveka izi wokondedwa khomo lotchedwa ministry ku dziko lapansi lakhala khomo la mdierekezi limene anakalitsegula ku chalichi choona chopita kumwamba ndi cholinga choti anthu apatuke ukhale mpatuko pakati pa ana a mulungu kuti m'malo mokalowa kumwamba tigwere m'misasa ya mdierekezi kodi zikumveka izi ndi chifukwa chake mwaona kuti zaka zimene zapita kumbuyozi matchalichi ku dziko lapansi abuka chisawawa anthu tagawana ife akuti ife akuti ife akuti ku dziko lapansi okondedwa ndimati ndinene ichi ulendo uwu umene anthu tikulowa m'makachisi oyamba ndi anthu tikupusisika kuganiza kuti tikupita kumwamba komatu posachedwa tikhumudwa chifukwa amene anatitenga ndi kutiuza kuti tiyeni akutisokeza kutipitisa ku chimene sichikupita kumwamba chifukwa chani ziwanda ku dziko lapansi zatenga nawo maonekedwe a tchalichi mdziko lapansi lino kodi zikumveka izi tamverani ziwanda ku dziko lapansi zayamba kutsegula matchalichi

kotero kuti matchalitchi amenewa ndi misampha ina imene mdierekezi wayiyika ndi cholinga choti ana a mulungu akalowemo ine mpingo ndimafuna kuti mmawa uno ndichenjeze chimenechi kunena kuti maziko owona a chikhristu agona mwa yesu weniweniyo pakumva chiphunzitso cholondola cha baibulo chosapotozeka ndi azungu kapena mabungwe obwera kudzagwira ukapolo mipingo yathu potipachika zinthu zimene ife tingatsatire koma tisakudziwa kumene tikupita kodi zikumveka izi amayi ndi abambo tiyeni tikweze maso tione ngakhale chipembedzo chathu chopemphera pa sabata cha 7 tamverani nachonso chakhala msampha wokola anthu mosayang'ana bwino chifukwa kumtunda wena adachita dyera kodi zikumveka izi adachita dyera nalandira ndalama napusisidwa naduliridwa matikiti a ndege napita ku mamiting akuluakulu amaiko akunja pobwera kuchoka kumeneko anatibweresera zovala zachilendo pakachisi kodi zikumveka zimenezi ameni ameni pali chinthu china chopsa kwambiri chimene chikuyenda ku dziko lapansi chimene mpingo ukufunika utsegule nacho maso ndiye zizindikiro za m'mipingo zomatamata za m'mipingo zimenezi zayamba kuyenda kaye ndi nsalu zimene azimayi akuvala zotchedwa yunifomu kodi zikumveka akupasani nsalu yabwinobwino kuti imeneyi ndiye yunifomu ya chalichi chanu kodi zikumveka izi koma mukaona kuti mkati mwa saluyi akumatirani chizindikiro chizindikiro chimene sichikukutengerani kwa mulungu koma chikuchemerera malonda a satana pakati pa chalichi kodi zikumveka zimenezi chifukwa cha ichi mipingo yambiri imene yalowa modzayamba mipingoyi ku dziko lapansi mothandizidwa ndi magulu amenewa a jesus seminary kapena kuti christianity without jesus mipingo yambiri ikuyenda koma mmasistimu achikunja ameni amen mpingo wokondedwa pamene tasala pang'ono kufika kwathu inu ndi ine tiyeni timulola ambuye atithandize kuti tipeze malo amene tingakhalepo amene mzimu wa mulungu satitsutsa ndi zimene anthu akhoza kungotipachika nazo amen mpingo tamverani lero ndi chaka cha nyuwani tikutero eti koma chimene chili choona chake nchakuti chaka chino si cha nyuwaninso ndipo chakacho sitidachita sitidachilowe kodi zikumveka zimenezi amayi ndi abambo tamverani mutha kuona kuti pakati pa usiku umene wangothawu anthu anali pa chikondwerero cha mulungu disemba mulungu wamkazi ndi mulungu januwale mulungu wamamuna amene amapanga chikwati usiku 12 koloko mu dzina la nyenyezi za moto zimene timazitcha kuti ma fireworks kapena kuti makombola nkhani yosautsa nkhani yayitali okondedwa ikusoweka ambuye atithandize amayi ndi abambo ku chipembedzo cha satana kummawa kwa dziko kuli kadziko kena kamene kamatchedwa kuti cyprus kali ngati pa chilumbalumba e ndi kumene likulu lenileni lakufotokozera mozama za mulungu kapena kuti ukwati wa chipembedzo cha satana umene umachitika pakatikati pacha pa usiku tamverani tili ndi utatu ku dziko lapansi wa mdima wa satana umene umatchedwa kuti trinity kodi mukundimva tili ndi satana mwini wake amatchedwa lucifer mulipo mukumva ndiye luciferayi ali ndi mzache amamutcha kuti beliyali kodi mukundimva ndiye iyeyi ali ndi mzacheso wina amene amayima ngati mkazi wa lusifa amamutcha kuti satana che ndiye kuti mwapanga milungu inga imene ikukupasani trinity imene inu mumayilambira kuti atate mwana ndi mzimu wacha kodi zikumveka izi zimene mawu a mulungu sakutitsimikizira kuti chili choncho chinthucho ayi tamverani milungu itatu imeneyi ili ndi zikondwerero zawo zimene zimachitika koma kunyanja pansi pa nyanja kapena kuti kumaiko a mdima kapena kuti mdziko la satanali ali ndi tsiku limene amalitcha kuti baigunumara baigunumara kapena kuti wedding day ka mukundimva kaya tsiku la ukwati wa lusifa komanso satana chei kodi mukundimvesa zimene zokundi Now, satana che uyu ndi wamkazi mzimu wa ukazi umene ukulamulira nyengo imene tikutaniyi tikukhalayi kodi mukundimva makosana amenewa ali ndi tsiku limene amasangalala ngati tsiku la ukwati wawo ka mukundimvesa mpingo kuchipembedzo cha satanako kumakhala chikondwerero choyimiridwa ndi mwezi wa disemba ngati mkazi kuyimira satana che januwale ngati mamuna kuyimira lucifer amakumana midnight ya pa 31 disemba ka mukundimvesa makosana ndiye iwowa amautsa nyenyezi mdziko lapansi zimene zimaphulika ndakhumudwa kuti anzanga achipembezo cha seventh day kumene anzanga opemphera pa sabata mukunditumizira mauthenga lero pa foni ngwaliwaliwaliwaliwaliwali mwakombola ng'wani ng'wani ng'wani ng'wani 2012 20 chakuti chakuti hape new year waliwaliwaliwaliwaliwaliwali zikuyenda mmafoni nyenyezi za mdyerekezi zimene zimalumikizisa ukwati wa awiriwa mnyengo imeneyi imene timayitcha kuti chaka chacha chasopano tamverani okondedwa ife ngati ana a mulungu tili ndi kalindala yathu ndipo kalindala yathu ndi yachiyuda kodi zikumveka izi nonse ana mulungu mudziwe kuti tikamafika april mpamene tikuyamba chaka kodi zikumveka zimenezi ameni mpingo kotera kuti ichi chikuchitika lerochi ndi chikondwerero cha misisi satana ndi mwini wake lusifa ndipo chimenechi chimachitika usiku wa ukwati umene nyenyezi za moto zimayenera kuoneka ku dziko lapansi okondedwa mmene kukucha leromu anthu ambiri alowa mchikondwerero cha nyenyezi za moto ndipo tinatuluka m'manyumba mwathu kukapanga nawo chikondwerero cha nyenyezi za moto usiku pamene makombola aphulitsidwa dziko lonse lapansi kummawa ndi kumadzulo kumpoto ngakhalenso kumwera usiku wa 12 koloko umenewu nyenyezi kumaiko onse a dziko lapansi za satana zinaoneka okondwerera chikwatichi ndi mamembala a zipembedzo zonse kuphatikizamo inu ndi ine tinajoyina chipembedzocho ndipo tapanga nawo usiku ambuye atithandize kodi zikumveka izi kodi mukumudziwa mroma inu ndi wochenjera kwambiri mmene amapanga kalindala yoyendesera dziko lapansi ameni mpingo kotera kuti mkalindala ya chiroma mmenemu ife amene timadzitcha anyamata oyang'ana masomphenya mtsogolo amene timatsata bwino ulosi amene timalondola bwino zimene zolembera zidafotokoza nitimazitama kuti ife sitili m'chikomyunizimu sitili m'chikatolika tikunama tajoyina chifukwa tikukondwerera nawo masabata maholide miyezi imene mroma adayipanga yomwe imatikochezetsa ku ukwati wa chikondwerero cha usiku wa satana ndi m'bale wace disemba komanso januwale pa 31 pakati pa usiku pamene nyenyezi zimayaka inu ndi ine timakhala kuti talowa nawo koma mwaumbuli ameni mpingo Amen.
ambuye atithandize
mmawa uno umene tingautche kuti wapawani mu kalindala ya chiroma kodi zikumveka izi mmene ana a mulungu amene mumanena kuti inu simungalambire nawo chiphunzitso cha chiroma mwakondwerera nawo kuti mwalowa mchaka chacha simukumvatu simukumva kodi zikumveka izi
satana akutibwitika m'machaka kutidyetsa zinthu zosadya okondedwa tulukani mmenemo anthu anga kodi zikumveka izi tiyeni titulukemo chifukwa chimene chachitika usiku ndi chipongwe chachikulu kwambiri satana wachitira chipongwe ana a mulungu amene akungoyenda ngati mbuli ku dziko lapansi osadziwa kumene akuta kumene akupita ameni mpingo
nchifukwa chake okondedwa ndikunena kuti mabungwe awiri amenewa jesus seminary komanso christianity without jesus analowa m'mipingo ndi kukatipusitsa kuti tikondwerere nawo zikondwerero zimene zimakhala ndi dzina la yesu ameni mpingo ndiye kuti posachedwa pompa tasala pang'ono kupembezanso chinthu china chosausa kwambiri tipembeza posachedwa nyenyezi imene ikubwera mu easter nkhani yosausa ameni mpingo ameni mpingo posachedwa kutsogoloku kukubweranso cha easter ka zikumveka kaya kuchokera kwa mulungu otchedwa astoreti amene mukampeza m'buku lathu la mafumu ameni mpingo nayenso satana watcheranso pamenepa kuti ambiri apembeze nawonso nyengo iti imeneyi koma inu ndi ine ngati ana a mulungu kodi kalindala yathu ikutiuza kuti tichite bwanji imene tikuchoka ulendowu kupita kumene tikupitako ameni mpingo ife ana a mulungu sitiyenera kupanga nawo zimene dziko lapansi likutani okondedwa likupanga mwachidule komanso mobwereza chigawo chino chakanthawi kochepaka ndimati ndikugawireni kuti chaka chino tikamafikanso disemba titulukiretu mu chipembedzo chimenechi osapanga nawonso ameni mpingo
mpingo wa mulungu musapange nawonso musayerekeze ngakhale kupha chiweto mdzina la kulowa chaka chatsopano ndiye kuti mukupereka nsembe ku mafano kodi zikumveka izi musayerekeze ngakhale mwana wanu kumgulira kombola ndiye kuti mukulowa mu ukwati wa mdierekezi umene disemba ndi januwale zikuta zikukwatirana kodi zikumveka zimenezi okondedwa amayi ndi abambo lero mmene tateremu ndiye kuti sistimu za dziko lapansi za chipembedzo zonse tsopano zatengedwa zikuyamba kuunikidwa lero 1 kodi zikumveka zimenezi ayamba kuziunika satana wayamba kutumiza mphamvu zake kumatchalichi lero pacha pawani kodi zikumveka izi kotero kuti chaka chino tangoyamba kumene lerolochi malinga ndi kalendala yacha ya chiyuda chayambikira iwo amene adagwa mu zipembedzo za mafano zoukira za dziko lapansi ameni mpingo mmenemu tsopano zichitochito zosalemekeza mulungu ziyamba kuchitika kuchokera liti lerolo ndi kudzodza kwa paderadera kumene kumachitika mkatikati mwa usiku wochoka pa 31 kulowa pa 1 januwale kuchokera ku maenje a mdima kupita kwa ana a mulungu ku dziko lapansi ameni mpingo tamverani chinthu chimene mulungu ameneyi amachita ngati chizindikiro chakuti iyeyo ali pa ntchito ndi kulanda chuma kumene kumachitika kuchoka pa 15 december kudzafika pa 5 januwale malingana ndi dongosolo la chipembedzo cha satana amakhala ali kulanda chuma ku dziko lapansi kuchipereka ku milungu iwiri imeneyi imene ndi disemba ndi januwale kuyimira lucifer komanso satana che kodi mukundimva azimayi ndi azibambo kodi mukundimva izi kotero kuti tikunena kufika mmawa uno ndiye kuti ndalama munthu ku dziko lonse lapansi theka la ndalama zace watenga mulungu ameneyi sizili ndi anthu tikunena pano zatengedwa zili ndi mulungu uti ameneyo kodi zikumveka izi amayi ndi abambo tiyeni tizitulutse mu zikondwerero za dziko lapansi zimene sizitengera kalikonse pamaso pa mulungu ndibwereze kuti ana a mulungu sitinachiyambe chaka ameni ndipo chaka chathu sichidathe sichidathe chathachi chatha cha Aroma kazikumveka kaya ndiye inu amene munajoyina chikatolikacho amene munajoyina chipapasecho ndi amene chaka chanu mwachiyamba liti lero koma mwana wa mulungu chaka chake sichidathe sichinathe kuopsa kolowa nawo mzikondwererozi ndikuti kuphulika kwa makombola kuphulika kwa nyenyezi kumapitanso limodzi ndi ziwanda za chaka chimenecho kotero kuti akalonga ozunza a chaka chimenechi akhoza kukubatiza nawoni chifukwa cha kujoyina kumene munajoyina nawo mchikondwererochi ambuye akutanini akuthandizeni ameni mpingo amayi ndi abambo ine ndimati chinthu choyambirira mmawa uno ndichenjeze chinthu chimenechi amen
amen mpingo ambuye akudaliseni tsopano kanthawi yaka mundilole tiphunzire malemba a mulungu amen mpingo amen ameni mpingo timangopezapo ziziwiso ziwiri zitatu mochepa kanthawi kamene kangothaka koma kanthawi kano tsopano abale ndiloleni kuti tiphunzire mawu a mulungu ndiye ndaona pali mafoni apa nkhani iyi ndi yayitali ngati nkotheka kuti mufuna kuzimisa tiyachere kuyambiranso bwerani zazimiseni koma ngati mukuadalira ndiye ndikuyambapo ameni mpingo tiphunzire malemba kuchoka m'buku la daniel chapter number 5 vesi yake ya namba 24 mpaka na vesi ya namba 25 daniel chapter number 5 okondedwa phunziro limene ndikufuna tiphunzire pamene pa mawu a mulungu ndimafuna tiphunzire za chilemba pakati pa usiku

nilembedwa lembalo ndipo lemba lolembedwalo ndi ili mene mene tekelo ufasini kumasulira kwake kwa mawu awa ndi uku mene mulungu anawerenga ufumu wanu nautha tekelo mwayesedwa pa miyeso

ndi unyolo wa golidi mkhosi mwake nalalikira za iye kuti ndiye wolamulira wachitatu mu ufumuwo vesi namba 30 usiku omwewo belisezara mfumu ya akasidi anaphedwa amen amen amayi ndi abambo masanano ndimati tiphunzire mawu a mulungu pa mutu umene ndawutcha kuti chilemba pakati pa usiku amayi ndi abambo uyu anali danieli mneneri amene mulungu adamuyitana kuti akakhale pakati pa mpingo wa yuda ngati chotengera pakati pa ana a mulungu m'nyengo imeneyi buku tikuwerenga ndi la danieli limene timapezamo nkhani za ulosi koma zolankhulidwa ndi mkulu ameneyi otchedwa danieli apa okondedwa tafika pachimake penipeni pa kuona masomphenya amene munthu ameneyi otchedwa danieli anaona mawu amene tikuwerenga ndi nkhani imene imakhala yovuta kuimvesesa komanso yochitisa chidwi imene timamva kuti dzanja lidalemba pa khoma koma panali pakati pa usiku ameni mpingo
amayi ndi abambo ndimafuna ndinene kuti tifune tisafune koma tsopano ulendowu tafika pakati pa usiku posachedwa atambala ayamba kulira ndipo nyenyezi zakummawa zioneka kuti yesu khristu abwere atenge mpingo wake koma panopa okondedwa tiyeni tilione dzanja limene likulemba kuweruza zipembedzo za ku dziko lapansi kuweruza maiko kuweruza maulamuliro chifukwa ndi nthawi ya mulungu kuti adzionetsere pakati pa dziko lapansi kuti iyeyo ndiye wamkulu kuposa akulu a dziko lapansi ameni mpingo
baibulo latiuza kuti dzanja limene lidalemba pa khoma vesi namba 24 m'bale werenga
Verse number 24. Pamenepo nsonga ya dzanja inatumidwa kuchokera pamaso pake, nilembedwa lembali amen
chimene chidachitika mu chapter chimenechi mukayambira verse number 1 mupeza kuti mfumu belisaza imene inali yolamulira m'masiku amenewa mkulu ameneyi akuoneka ngati kuti anali mzukulu wa nebukadineza maso ake adaona chiweruzo cha mulungu chikuchita ndi agogo ake koma atalowa pa ufumu sadachiyese chabwino kupembeza mulungu wakumwamba koma kupitirira kuchitira chipongwe mulungu wakumwamba okondedwa pa nkhaniyi chinthu choyamba tikupeza kuti mulungu sanyozekayi angakhale anthu titazitama ndi kuganiza kuti nzeru zathu ndi zapamwamba koma mulungu sanyozeka okondedwa tiyeni titenge moyo wathu ndi kuyang'ana ndi chidwi pa mulungu kuti iyeyo ndiye wamphamvu kuposa zolengedwa zonse tamverani mfumu imeneyi idayitanisa phwando phwando losausa chifukwa adayitana azimayi ang'ono ndi akulu kupita kukapanga nawo phwando baibulo likuti phwando lili pakati adaona kadzanja kakulemba pacha pakhoma ndiye ine mmawa uno ndikufuna ndichite ndi mawu olembedwa pakhomapo tiyambe ndi mawu oyamba mawu oyamba amene adalembedwa pamenepa amatchedwa kuti mene mene ameni mpingo Amen.
mawu amenewa ndi mawu amene akufunika kuti titanthauzire limodzi malingana ndi zolembera ndi zotanthauzira za lemba limeneli mawu okhawo ongoti mene mene liwu lililonse linkatanthauza ndalama koma kuyamba ndi yaying'ono kodi zikumveka izi mawu akuti mene mene poyambirira mawu aliwonse amatanthauza ndalama koma kuyamba ndi yacha ndi yaying'ono mwa njira ina akuyamba ndi kuchotsa kuyamba ndi kuchepetsa pakawerengedwe inali nkhani yosausa kwambiri kuyitanthauzira chifukwa anthu ambiri ochuluka anzeru a mu ufumu wa nebukadineza wa belisazara wa ku babulo adakanika kutanthauzira malembawa mpaka pamene amakayitana daniele kuti abwere adzatanthauzire cholembedwa pa khomacho ameni daniele adati mene mulungu wawerenga ufumu wanu kodi zikumveka izi wawerenga ufumu wanu nauta nautha ameni mpingo potanthauzira daniele akunena kuti mulungu wauwerenga ufumu wanu nautani nautha mwa njira ina inuyo mfumu belisazara mulungu wakusanthulani kuyambira koyamba mpaka pomalizira mwa njira ina inu mfumu belisazara mwatha chifukwa iyeyo mulungu wawerenga ufumu wanu tamverani anali mulungu pakati pa mafumu owukira mulungu amene sadafuna chifuniro cha mulungu kuti chichitike ndi zofananafanana ndi nyengo imene tikukhala lero pamene tili ni mafumu olamulira a dziko lapansi amene safuna kugonjera ku chilamulo cha nda cha mulungu tamverani usiku uno yehova dzanja likulemba kunena kuti cha wauwerenga ufumu wanu nauta nautha ndilengeze pano kuti mwina tingamapuse ku dziko lapansi ndi kuganiza kuti zinthu zili chimozimozi yehova wawerenga ufumu wa dziko lapansi koma wautaninso wautha kotero kuti palibe chimene maboma a dziko lapansi angapange kuti chingalepherese ana a mulungu kupita kukalowa kumwamba sitikuyimitsidwa is unstoppable tikupita kwathu chifukwa chani satana umve mulungu wauwerenga ufumu ndipo wautha wautha watheka basi wokondedwa maiko hakusonkhanisa zida hakusonkhanisa zipangizo abweresa matenda achina korona ndi anzawo posachedwa pompa tikulowa mu nkhondo ya third world war chaka cha mawachi tamverani zonsezi ngakhale zikusonkhana koma ine ndabwera ndi mawu okondedwa kwa inu ana a mulungu mudziwe kuti ufumu uwu yehova wauwerenga ndipo wautha wautha kodi zikumveka izi amayi ndi abambo chimve chipembedzo cha dziko lapansi limve boma usiku uno mulungu akulemba kuutha ufumu wa dziko lapansi yehova ntchito yake ndi kuwerenga maufumu kuwawerenga kodi zikumveka izi ngati malawi ukuganiza kuti pokakamiza anthu kubayidwa zikuthandiza usiku uno yehova wamuwerenga nda malawi kodi zikumveka zimenezi mvula iliku tili ndi mulungu owerenga maufumu sabusidi ali chikhalire nkhokwe fetereza ali chikhalire waulere mvula iliku tili ndi mulungu wowerenga maufumu wokondedwa anthu amene tikukondabe dziko lapansi natiganiza kuti tipindula mdziko tikulimbana ndi chinthu chokuti mulungu wachiwerenga ndipo wachitha chilibenso ntchito kodi zikumveka izi ngakhale un ikusonkhanitsa achina bill gates achina ndani olemera akusonkhanitsa ndalama zawo pamodzi koma uthenga wa masana ano ndi wakuti mulungu wawerenga ndipo wautani ufumuwo wautha wautha ufumu umenewu mukauzani kaya muzisintha nduna tsiku ndi tsiku kaya muzisintha mainspekta general tsiku ndi tsiku kaya musintha apolisi daily kaya musintha a army daily kaya musintha chipani daily koma dzanja lalemba usiku uno yehova wauwerenga malawi ali pa ulendo sadzakhalanso malawi wakale zinthu zikupita kwawo yehova ndi wowerenga maufumu bapusisanani ndikumasonkhanisa zinthu ma meeting kuti mupanikize mpingo wa mulungu ana a mulungu akhale pa chiopsezo simutiopseza chifukwa mulungu wathu walemba pa khoma wautha ufumu umenewu ulibenso kokhala kodi zikumveka izi choti uchite mwana wa mulungu ncha ingobwera kwa yesu chifukwa iyeyo ndi amene akuwerenga macha maufumu a ku dziko lapansi ameni mpingo analipo kamuzu anamuwerenga kumuwerenga kumuwerenga mmene timafika 1992 anali akumaliza mulungu kuwerenga ulamuliro wa kamuzu 93 zasausa zinthu kantumbuka kachabechabe kanangobwera afodi victory zala zache zinga kamuzu chadodolido kugwa pamodzi ndi nzache bakiri adagwetsa popanda chida chifukwa chani ndi ntchito ya mulungu kuwerenga macha maufumu ndipo amawatha palibe amene angayime tamverani okondedwa adabwera bakiri nayenda mdziko limeneli nanena nalalikira naphunzisa nanena kuti koma yero kumpoto yero kummawa yero yero yero yero tamverani ntchito ya yehova ndi kuwerenga maufumu adauwerenga popanda chochita kupombonezeka adakanika kupereka chipani kwa anzake a chipani ali kuti udf lero ntchito ya mulungu ndi kuwerenga maufumu amawatha popanda chochita okondedwa kodi zikumveka izi lero tikulephera achawa kubwezeresa udf zatikanika chifukwa yehova ndiye wowerenga maufumu akawerenga amawatha palibe munthu amene angayime ana a mulungu dziwani kuti mkati mwa zaka izi mulungu akuwerenga cha maufumu ndipo inu ana a mulungu ndinu special mu ufumu umene muli ku high table ngati danieli kuti mukanene chilemba mukalitanthauzire dziko lapansi chimene dziko likulephera kuchita kuchiona ali kuti danieli masana wano awerenge mene mene chifukwa dziko lapombonezeka nkhale chakwera akusowa kolowa akadauka danieli awerenge nchani chikulepheresa mvula akadafunika danieli abwere anene nchani chagwesa ikonomi tikufuna danieli auke anene nchani chikulephera kuyimitsa kolona ku dziko lapansi yehova ndi owerenga maufumu akuwerenga sali chetayi tili ndi mulungu wodziwa kuwerenga maufumu akukuwerenga bapangani mamitingi yanu wofuna kupanikiza ana a mulungu bapangani mamitingi yanu wofuna kuthesa mpingo wa mulungu ku dziko lapansi koma mulungu akuta akuwerenga ndi kaswiri amadziwa kuwerenga maufumu kodi sadabwere bingu aliku pa zifukwa zosakwanira bwino tidangomva kuti mnyamata wauma ntchito yake ya mulungu ndi kuwerenga maufumu ameni mpingo amayi aliku masiku awiri ali kuti amayi adatimangira nyumba monsemu mpaka amayi anga akugona nyumba yomweyo kodi zikumveka izi ali kuti ntchito ya yehova ndi kukhazula macha maufumu kuwawerenga popanda zifukwa zokwanira amayi adaluza chifukwa mulungu ndi wowerenga cha maufumu kodi zikumveka izi ali kuti pita popanda zifukwa zokwanira adalakwa chani mnyamata adalakwa cha palibe chimene mungandiuze kuti pita adalakwisa chakuti poyendesa boma chifukwa zimene inu munkanena kuti pita adalakwa ndi zimene leronso uyu akutaniso akulakwanso palibe amene angamange dziko ili okondedwa likupita mulungu aliwerenga limene ndi ulendo okagwa malawi akupita kokagwa sadzaukanso dziko silidzaukanso likutha dziko lapansi likutha dziko lapansi tayesera okondedwa kuti tikalimange dziko limeneli pousa mabungwe oau african chakuti chakuti lili kuti dziko wokondedwa likutha dziko lapansi un yayesera kuyika mabungwe ngati wfp woyang'anira za njala kodi ikutheka njala kuyiletsa walemba pa khoma likutha dziko lapansi kodi zikumveka izi
sadachipeze kodi achilima ndi achakwera sadalipeze dzikolo sadatole ulere sadatole lili kuti lero dziko akulitha akulitha lagwera pa khosi anyamata ali kakalakakala kuthamanga uku ndi uku zikuwakanika chifukwa chani dzanja lalemba mulungu ntchito yake ndi kutha maufumu angakhale mukadakatenga obama abwere pa malawi sizitheka chifukwa mulungu ntchito yake ndi kutha macha maufumu amawerenga maufumu amayi ndi abambo musataye mtima mulungu akuliwerenga dziko ili nkhanza zonse zimene satana akutuma anthu a dziko lapansi kuti achitire ana a mulungu musataye mtima mulungu ntchito yace ndi kuwerenga macha maufumu ameni mpingo Amen.
ameni Amen. ameni Amen.
kodi zikumveka zimenezi Amen.
tiye m'bale wanga werenganso vesi lomwe lija tapita naye mene Tekelo, mwayesedwa pa miyeso nimupelewera mwaperewera.
amen mpingo Amen.
ndibwerere pomwepo pamene tamverani adayenera kuwerenga momachotsapo chifukwa chakuti masomphenya awa daniele mmene akutanthauzira chilembo akutanthauzira mkati mwa zaka 70 za ukapolo wa ayuda ku babulo kodi mukundimva ndipo mmene amaona masomphenyawa nkuti zaka 68 pa zaka 70 po 68 zitatha zitatsala zaka zinga amayi ndi abambo mverani sikale ayi tikuchosa yesu akubwera posachedwa kodi zikumveka izi ukapolo wa ana a mulungu kupita kokata kokatha mmene mulungu amayimirira ndi kumuwuza daniele tanthauzira chilembo kunali kunasala zaka ziwiri kuti ukapolo uta uthe sindikudziwa kuti dzikoli lasala zaka zingati kuti ukapolo wa ana a mulungu ku dziko lapansi uthe posachedwa yesu akuta akubwera ndipo tifika kwathu pakufunika inu ndi ine tikhalebe pamaso pa mulungu tikhalebe pamaso pa mulungu chifukwa posachedwa dongosolo la nthawi ya pansi pano likutha zinali choncho pa maufumu a chiyuda zaka 70 zinali zikupita kokatha za ukapolo ndi pamene sopano mulungu amabwera kudzawerenga koma mochosera kuti mene mene kodi zikumveka izi sindikudziwa kuti inuyo masiku anu achikondwerero asala angati ameni mpingo masiku okhala ku dziko lapansi ndi angati chifukwa yesu wasala pang'ono kuta kubwera posachedwa mayi ndi abambo tisataye mtima ndi mbiri za second wave mbiri za third wave mbiri za katemera ayi mene pakhoma palembedwa tikuchotsera zimachitika izi okondedwa kutasala zaka zinga kuti ukapolo utani ndi kutheka kuti pamene dziko likupanga mapulani ozunza ana a mulungu kupyolera mu covid mwina tasala ndi zaka zingati zokha kuti ukapolo uta uthe tasala pang'ono ukapolo tikukwangula mugwira fuwa la moto muzunzana nokhanokha mubayana pa chibale ayuda asala pang'ono kupita kwawo posachedwa tipita posachedwa tikusiyirani akatemera anuwo yesu akubwera kuzatitenga chifukwa chalemba chala pakhoma musatayike amayi ndi abambo bwerani kwa yesu posachedwa tikuta tikunyamuka chifukwa usiku uno mulungu akufuna kulemba pa dzanja ameni mpingo ameni kodi zikumveka izi amayi ndi abambo inu ndi ine taponda m'masiku ota omaliza monga taona kale kuti mene akuyimira kuchotsapo ndiye kuti inu ndi ine tili mu nyengo yochotsera ameni mpingo kodi zikumveka izi tili mu nyengo yota kotera kuti uthenga upite ku mpingo dziko lonse lapansi tisadandaule ayi tili mu nyengo yota tikuchotsera posachedwa yesu akuta akubwera kudzatenga mpingo chifukwa chani okondedwa tikungosoweka danieli atanthauzire chilembo ndi amene tikumfuna liti tikumfuna lero ameni mpingo kodi tili limodzi pano ameni ameni mpingo tamverani mawu achiwiri anali onena kuti tekelo kodi zikumveka eti ndiye tekelo ndi liwu limene linalembedwa koma kamodzi basi ndiye werenga mbale wanga tekelo mwayesedwa pa miyeso nimupereka mwaperewera
ameni mpingo amen linalembedwa kamodzi tekelo chifukwa liwu ili silinkapita ku dziko lonse koma linkapita kwa mtsogoleri ameni mpingo kodi zikumveka eti liwu ili linkapita kwa nda kwa mtsogoleri ndiye ndikufuna ndilankhule ndi atsogoleri amabungwe ku dziko lapansi amaorganization ku dziko lapansi kodi zikumveka izi amene mukusonkhana ku misonkhano ya un nikuganiza kuti muphinja mpingo wacha wa mulungu phinjani koma pa inu pali tekelo ameni mpingo kodi zikumveka zimenezi tiyeni okondedwa tilione liwu limene liwu lakuti tekelo limatanthauza kuti sikelo mwa njira ina makonsonanti ake akawerengedwe amalola kuwerenga kuti mwayesedwa pamuyezo

tiyeni tisiye kutsata atsogoleri chifukwa tekero ndiwo akuti ayesedwa atsogoleriwo apezeka wota sakuchita qualify pa muyezo ya mulungu musatsatire kaya mukumva kaya tikunena atsogoleri kandi purezidenti wa dziko kandi purezidenti wa chipani kandi purezidenti wa mpingo okondedwa sakuchita qualify kuti angatsatiridwe pa iwowo ndi tekero chifukwa chani ayesedwa apezeka wota operewera chifukwa chani okondedwa tilibe muyezo wina woyezera utsogoleri koma mawu a mulungu kodi zikumveka eti tikangoyeza ndi mawu a mulungu ndiye tikapeza kuti chaperewera

umene wayezedwa ndi mawu a mulungu kodi zikumveka izi amayi ndi abambowo muli kuti akhristu tengani muyezo tekero tiyeni kulikulu la chipembedzo chathu tikata tikayeze akakapezeka opambana pa miyezo umenewo ndiye mpingo wakuti ife tikhalepo ameni mpingo kodi amabatizana mota tekero muyezo ulendo nawo kuti komweko tikayeze ndondomeko zacha zakubatizo tikakawuyeza ndikupeza kuti ukuperewera ndi miyezo ya baibulo ili tulukani mmenemo anthu anga chifukwa ndi tekero wayesedwa wapezeka wota operewera tisamangoyenda mayi ndi abambo mulungu watipasa tekero masana ano ndi mpingo uti umene unyamule tekelo kupita kukayeza cha machalichi kukayeza mautsogoleri koma tiyeza ndi cha ndi baibulo tikapeza akuperewera waperewera utsogoleriwo ameni mpingo ameni ameni mpingo ameni ife choyezera chathu ndi mawu a mulungu tamverani udayenera kutha ufumu umenewu chifukwa chake danieli anati kwa belisazara mwayesedwa pa mulingo nimupezeka ota operewera amayi ndi abambo ine sindikuyiona UN pansi pa secretary general amene alipo lero akupambana pa muyezowu ndi tekelo wayesedwa ndi mawu a mulungu ndampeza wota kotero kuti sindingamugonjere ameni mpingo tamverani angakhale abwere kwa inu atsogoleri achina belisazara ikani tekelo kodi zikumveka mwayeze zimene akunenazo zikapezeka kuti zikupambana pa muyezo wa mawu a mulungu ife tilowe kuti tipange ziti koma ngati maski abwera ku dziko lapansi ine ndigonekepo cha tekelo ameni mpingo kodi zikumveka izi ameni mpingo
akapanga zakudya m'mashopu muyezo wanga wa ine ndigonekepo cha bible tekelo ayesedwe akapezeka oti sakuchita qualify ndi mawu a mulungu awo ine chakudya chimenecho sindikudya ndatulukamo
ameni mpingo chifukwa chani okondedwa muyezo wathu wa ife ndi mawu a mulungu awa daniel akuti tekelo mwayesedwa mwapezeka ota operewera kodi zikumveka zimenezi kotero kuti tikubwera konko sinu mukuti nda nzeru koma ife pano pa hillview tikupita kuti tikayeza cha koma tikayeza ndi cha tikakupeza woperewera tatuluka chalichi chakocho sitilowanso chifukwa ife muyezo wathu ndi mawu a mulungu kodi zikumveka izi tekelo mwayesedwa mwapezeka wota kodi tikumayeza ambiri a ife okondedwa tikudya zakudya zosata zosayeza chikhalirenicho mulungu anatipasa labotale yoyezera zakudya imene ndi mawu a mulungu labotale yoyezera zodzola ndi mawu a mulungu kodi zikumveka izi labotale yoyezera zovala ndi mawu a mulungu kodi zikumveka izi chifukwa cha ichi lero ndikamapita mu shopu ndikumakhala kuti dzanja lili pacha pakhoma tekero ndilowa mu shopu ndichiyeze chovalachi ndi mawu a Ja chikapezeka choperewera olo chidule olo chikongole ine chovala chimenecho sindita sindivala ndipo musatani okondedwa musavale ayi kodi zikumveka zimenezi muchiyeze koma ndi mawu a mulungu kodi tikudya zoyezedwa daniel akuti mwayesedwa ndipo mwapezeka ota operewera ameni mpingo ameni musadabwe okondedwa pa nyengo imeneyo okondedwa tili ndi mipingo yambiri ku dziko lapansi matchalichi ambiri pa dziko lapansi miyezo yathu ndi uthenga wa angelo atatu ameni mpingo ngati mukufuna kumuyeza seventh day muyezeni ndi uthenga wa angelo angati kodi ali pompo ukampeza operewera

ndi nkhani yosausa okondedwa miyezo yathu ndi uthenga wa angelo atatu ukuyenda bwa kodi tidakali pompo kapena tatuluka ngati tili pompo tilimbe mtima chifukwa tikutsogolera za kuti posachedwa yesu akuta ndipo mpingo umene ukupita sitireti wakuti wakumwamba kukakumana ndi ambuye koma miyezo yathu ya ife ndi mawu a mulungu kodi tikuyezedwa mota ndipo kodi mulungu akukwanirisa zolinga zake pakati pa mpingo kapena mpingo watayika pa miyezo tamverani okondedwa dzanja likulemba pa khoma likuti mene mene tekero ameni mpingo belisazara anayesedwa napezeka woperewera ndipo ndikudziwa kuti tili ndi abelisazara ambiri mnyengo ino amene pa moyo wawo palembedwa tekero ayesedwa apezeka ota operewera ameni mpingo tsiku limenelo ndidapita ku chalichi machalichi a anthu pamene ndimasakasaka chipulumutso amen
ndiye nditakafika ku chalichi chimenechi ndidakapeza kuti kutsogolo kwakhala profeti mkazi ache ali pamenepo mkaziyu atakhala ndiye kuti chovala chake chimayambira 3 inches mabondo kupita uko konseku kunalibe chilichonse tikunena mkazi wa mtsogoleri tamverani nditatukula maso ndinayamba kuona zonyezimira zimene anakulunga nazo mu tsitsi lake ziboliboli zilengwa zilekwani zochokera kwa satana zimene adapachika mcha mmutu mwake wokondedwa tamverani ine ndidayika muyezo kodi si mvula imene ndidayika muyezo ndidapeza kuti pali kuperewera pamaso pacha pa mulungu mayi ndi abambo tiyeni tioneseseni kuti pamene tikupembeza ambuye tekero akhalepo pakhale miyezo ndipo tikazipeza zoperewera ife tibwerere kwa ambuye ameni mpingo amayi ndi abambo mundilole kuti chimenechi chikhale chimaliziro cha phunziro langa chigawo choyamba cha mmawa uno ameni mpingo amen amen kodi mwayika tekero
ayi tithokoze amayi ndi abambo anyamata ndi asungwana chifukwa chakukhala pamenepo ndi kumvetsera phunziro limeneli chotero mulungu wakumwamba akudaliseni komanso akuyang'anireni masana uno tikhala tikuonanso zina zokhuza mabungwe amene ali ku dziko lino lapansi ma NGOs tiye tiloweni mkachisi malingana ndi kuti apa pali mvula zikomo kwambiri munali ndine evangelist john chibanda mulungu akudaliseni